ọma na-ege m ntị unu ahụla na anyị edepụtala m ihe anyị na anyị ga-emụ n'ụbọchị nke taa bụ mkpụrụ abịdị Igbo chetakwa na m gwara unu na mkpụrụ abịdị Igbo dị iri atọ na isii ọ dị iri atọ na isii a na-eji mkpụrụ abịdị Igbo bụ ihe anyị ga-eji emebe mkpụrụ okwu anyị ga-ejikwa ya amụ ka esi akpọpụta mkpụrụ okwu ndị ahụ anyị mebere that is we use it to form words any word we are going to form in Igbo language we use mkpụrụ abịdị Igbo ndị a na ị na-ahụ ọ dị iri atọ na isii ngwa ka anyị kpọpụta ya a be che de e fe ke gbe he gbe he i e je ke kpe kwe le me ne re nwe nye o ọ pi wi si shi ti u ụ vi we ye ze iri atọ na isii i lee anya nke ọma na mkpụrụ abịdị ndị a ị ga-ahụ na o nwere ndị nwere akara kpọm na okpuru ha ndị dị ka ị ọ na ụ mkpọpụta ha dịkwa iche ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-elebacha anya mgbe anyị ga-amalite ịnụ ịtụle ha n'ofu n'ofu ya na iji ha emebe mkpụrụ okwu dịka nke a i nke a nwere ụda ike na mkpọpụta ya nke a wụ ụda mfe ị o ọ u na ụ ụda ike ọ ụda arọ nke a bụkwa na ụda mfe ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-amụ ọ ihe ndị a na-awụ isi sekpụ ntị na ị na-amụ asụsụ Igbo ọ ihe ndị a bụ isi sekpụ ntị ma ị maghị mkpụrụ abịdị Igbo ị gaghị amụta asụsụ Igbo ị nwere ike ịmụtakwa ya n'ụlọ ma ọ bụrụ na nne na nna were ya kụziere ụmụ ha mana ọmụmụ ya na ụlọ akwụkwọ ma ịmụta ma nne na nna ejighị ya zụọ ụmụ ha ụmụ ha nwekwara ike ha gaa ụlọ akwụkwọ a kụziere ha ha amụta mana ọ na-adị ara ahụ ya mere ndị nne na nna ga-eji agba mbọ ịhụ na ha ji asụsụ Igbo na-azụ ụmụ mana ọ bụrụ na ị so na ndị ahụ na-ejighị asụsụ Igbo zụọ ụmụ gị ohere dịrị gị dịka anyị na-ewetara gị ihe ọmụmụ asụsụ Igbo. Ka ị nọnyere anyị, anyị ga-enwekwa ihe ọmụmụ asụsụ ndị a n'ụzọ pụrụ iche bụ nke anyị ga-emekwa ka ị mara mgbe oge ya ruru ka ị nwee ike soro anyị. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, mkpụrụ abịdị Igbo cheta na m gwara gị ọ dị iri atọ na isii ọ bụ ya ka eji emebe mkpụrụ okwu ọ bụ ya ka eji amụkwa mkpọpụta mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Ọ ga- ọ bụkwa ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa sonyekwara anyị n'oge ọzọ dịka anyị ga-eweta ya. wee ruo mgbe anyị ga-enwe ọmụmụ ihe ndị gbasara asụsụ Igbo ndị a mgbe ahụ ka anyị ga-aba n'ime ya nke ọma asụsụ Igbo na-atọ ụtọ nke ọma leenụ ka m si na-asụ ya ihe ọ na-atọ m ngwa sonyere anyị ụbọchị ọzọ thank you so much